Ná húsáid an cárta creidmheasa gan chead. Bhí Liam agus Áine ag breathnú ar an ríomhaire. Chonaic siad fógra spéisiúil le haghaidh ceolchoirm a bheadh ar siúl sa Staid Aviva. Ní raibh ach €50 le híoc ar thicéad. Bhí an banna ceoil ab fhearr leo, The Coronas, ag seinnt ag an ionad. Bhí sé mar sprioc acu i gcónaí iad a fheiceáil beo. Theastaigh uathu an deis a thapú ticéad an duine a cheannach mar bhí siad cinnte dearfach go mbeadh praghas i bhfad níos airde ar na ticéid sul i bhfad. An fhadhb a bhí ann ná go raibh orthu cárta a úsáid le híoc astu agus ní raibh cárta acu. Shocraigh siad cárta creidmheasa Dhaid a úsáid. Dúirt Áine go raibh an pasfhocal ar eolas aici. Chuaigh Liam amach chuig an matal leis an gcárta a fháil. Rinne siad na cnaipí oiriúnacha a roghnú agus chuir siad ordú isteach le haghaidh péire ticéad. Céad euro an costas a bhí orthu. Líon siad isteach na huimhreacha chun tosaigh agus ar chúl chárta Dhaid. Líon siad isteach ainm agus seoladh Dhaid agus a phasfhocal. Chuir siad tic sa bhosca ag léiriú go raibh téarmaí agus coinníollacha an cheolchoirm ar eolas acu. Ní raibh le déanamh ach brú ar an gcnaipe a dúirt 'clic le híoc'. Nuair a bhí sé deimhnithe go raibh na ticéid ceannaithe acu lig an bheirt acu liú áthais astu. D'fhág siad cártaí Dhaid ar ais go cúramach ar an matal. Ní fhéadfaidís fanacht go dtí an deireadh seachtaine nuair a bheadh an cheolchoirm ar siúl. Nuair a tháinig lá mór an cheolchoirm, d'éalaigh Liam agus Áine amach le bus a fháil chuig an staid Aviva. D'inis siad do Mham agus do Dhaid go raibh siad ag freastal ar dhráma san amharclann maidir le hobair bhaile don Ghaeilge. Thug Mamaí airgead dóibh le híoc as ticéad don bhus agus don dráma. Nuair a shroich siad ionad an cheolchoirm bhí an áit breac le daoine. Bhí daoine suite sna seastáin agus bhí slua mór seasta ar fhéar na páirce os comhair an ardáin. Bhí Liam agus Áine suite i bhfad ar chúl sna seastáin i gcéin ón mbanna. Cé nach raibh radharc iontach acu ar an mbanna, bhí scáileán ollmhór os cionn an bhanna agus bhí siad in ann cur i láthair an bhanna a fheiceáil go soiléir. Bhí atmaisféar den chéad scoth ag an gceolchoirm. Bhí oíche ar fheabhas acu agus bhí fhios acu nach ndéanfaidís dearmad uirthi go deo na ndeor. Faoin am ar shroich siad an baile bhí Mamaí agus Daidí ina gcodladh go sámh sa leaba. Ag deireadh na míosa tháinig fear an phoist chuig an teach le bille an chárta creidmheasa. Nuair a chonaic Daid an clúdach ar an urlár phioc sé suas é agus thóg sé amach chuig an gcistin leis an mbille a imscrúdú. Chuir sé air a spéaclaí agus léigh sé gach iontráil ar an mbille go cúramach. Nuair a chonaic sé go raibh ticéad do cheolchoirm sa Staid Aviva don dáta céanna leis an deireadh seachtaine a dúirt Áine agus Liam gur fhreastail siad ar dhráma, níor cheap sé gur botún é an bille. Bhí amhras air gur fhreastail siad ar an dráma agus bhí sé den tuairim gur inis a pháistí bréaga dó. Theastaigh uaidh labhairt lena pháistí láithreach mar bhí sé ar buile go raibh €100 le híoc ar a bhille. Cuireadh fios ar Liam agus ar Áine agus tháinig siad anuas an staighre. Bhí fhios acu ar an toirt go raibh siad i dtrioblóid nuair a chonaic siad bille an chárta creidmheasa i lámh Dhaid agus Mamaí seasta taobh leis le lámha trasnaithe aici. Bhí aghaidheanna crosta ar an mbeirt acu. Ní raibh leithscéal sásúil le gabháil ag ceachtar acu. Rinne Liam iarracht a rá gur cheap sé go raibh cead aige an cárta a úsáid le híoc as an gceolchoirm. Ní raibh Mamaí pioc sásta leis sin. Chuir sí i gcuimhne dó gur inis Liam agus Áine bréaga dóibh mar gheall ar an gceolchoirm. Bhí a fhios maith acu nach raibh cead faighte acu freastal ar an gceolchoirm. Ní dhearna Áine aon iarracht éalú ón dtrioblóid. Dúirt sí le Mam agus le Dad go raibh brón an domhain uirthi agus go lorgódh sí cead as seo amach roimh a gcárta creidmheasa a úsáid. Ní raibh Mam nó Dad sásta scaoileadh leis na leithscéalta seo gan smachtbhannaí a chur i bhfeidhm ar a bpáistí. Níor thug siad maithiúnas láithreach dá gcuid páistí as na bréaga a d'inis siad dóibh ach an oiread. Chuir siad a bpáistí ag obair ar fud an tí le híoc as na ticéid a cheannaigh siad. Bhí ar Liam fuinneoga an tí a ní ar an taobh istigh agus ar an taobh amuigh agus bhí ar Áine folúsghlantóireacht a dhéanamh i ngach seomra sa bhaile. B'in tús na hoibre. Bhí liosta mór postanna déanta amach ag Mam agus Dad dóibh le déanamh. Ní raibh Liam nó Áine ag súil le tabhairt faoi ar chor ar bith. Bhí ceacht foghlamtha acu go cinnte. Ní leagfaidís lámh ar rud ar bith a bhain lena dtuismeoirí gan cead a fháil ariamh arís.